ayyuhum ahsanu amala ndi ndani mwa iwo amene angagwire ntchito yabwino pa dziko lapansipo yomusangalatsa mulungu subhanahu wa taala ena wallahi pamene anali wosauka ankampembeza allahu tabaraka wa taala anali wozichepesa pamaso pa allahu subhanahu wa taala koma pamene allahu tabaraka wa taala wawapasa zikongoleso za dziko lapansi pamene mulungu subhanahu wa taala wawapasa chuma cha dziko lapansi

ndiye amene mulungu subhanahu wataala kukamba zokhuzana za dziko lapansi akuti zonse zimene allah wayika chuma chimene ife timadaliracho zina tallaha ndi zikongoleso za dziko lapansi wa inna lajailuna ma alaiha saidan juruza komanso allah akuyika promise akuyika lonjezo kunena kuti ifeyo tizazipanga zonse zimene zili pa dziko lapansipo kaya ndi manyumba kaya ndi mafactory kaya ndi makampani kaya ndi magalimoto china chilichonse kaya ni makobiri chilichonse chimene chili padziko lapansicho wa inna lajailuna ma alaiha swaidan juruza tizazipanga ngati chipululu tizazipanga ngati panalibe china chilichonse tizaziwononga zimenezo kusonyeza kuti zimene tili nazo mu dziko lapansi wallahi ngati sitikugwiritsira ntchito yomuopa allahu tabaraka wa taala pa tsiku la qiyama tilibe phindu pamaso pa mulungu subhanahu wa taala

uzifunefuna uzifunafuna malo abwino amene ukaimepo tsiku la kiyama iwe karun ngati munthu allah wakupasa mamiliyoni uzisakasaka pokafikira tsiku la kiyama kupereka maswadaka kupereka mazakat kupita ku haji kwa anthu amene asala kudya kuwapasa zakudya kuti azimasulira kudya osauka kuwathandiza kuwamangira manyumba kuwapasa zovala kuwapasa zintchito kuwapitisa kumadrasa kuwaphunzisa zosiyanasiyana kuwapanga mabanja awo kukhala mabanja ozidalira paokha azikhala ozidalira paokha chifukwa cha iweyo azikhala kuti ndi wozidalira paokha chifukwa cha iweyo ameneyotu allahu tabaraka wataala pamene ankamulangiza

wina aliyense mwa ifeyo allah azza wa jalla wampasa madaliso in a different way we are all blessed in a different way allahu subhanahu wa taala watidalisa mu njira zosiyanasiyana awa ali ndi chuma koma alibe ana allah watenga ana kuwapasa ena ndikuwamana chuma awa ndi achuma koma akudwala sangakwanise kudyerera chuma chawo awa ena ali ndi thanzi koma alibe chuma allah watidalisa mosiyanasiyana ndi allah akulamula kuti wala tamudanna ainaika ila ma mattana bihi azwaja minhum usamatenge maso ako ndikuyamba kuyang'ana zimene allah waapasa anthu ena zimene zili m'manja mwa anthu ena zaharata lhayati dunia chifukwa zimene allah wapereka kwa anthu ndi maluwa a dziko lapansi nthawi yayitali ngati imene maluwa amakhala akukongola pa dziko lapansi 2 3 hours kenako maluwa afota zimene allahu subhanahu wataala wawapasa anthu kaya mamiliyoni mabiliyoni chuma ana za nthawi yochepa zichoka zimenezo zisakutanganidwise kupembedza allahu subhanahu wataala allahu subhanahu wataala kunena kuti

ngati wolemera pa dziko lapansi pano sakumuopa allah ngati wolemera pa dziko lapansi pano sakugwira ntchito yosangalatsa allah ngati wolemera pa dziko lapansi pano ntchito yake ndi matama kuwapanga asilamu osauka kukhala olira daily amene tsiku la kiyama ali pa mavuto kwambiri ndi allahu subhanahu wa taala wa rizqu rabbika khairu wa abqa zimene allahu subhanahu wa taala wasungira okhulupirira janna khairun ndi yabwino kwambiri komanso yamuyaya Timpempha Allahu subhanahu wa ta'ala atiike mu gulu la anthu amene dziko lapansi ili alibe nalo ntchito. Timpempha Allahu subhanahu wa ta'ala atiike mu gulu la anthu amene sakusamala za dziko lapansi akufunafuna akhira. Azatu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.